ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaka ụbọchị niile ka anyị na-etu gị aha eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị aha ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile i wee nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko dịka i si wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'ijipt site otu wee wezuga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele aha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ na otuto na ịja mma mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọ bụ ya mere i ji wee na-agọzi nzọmụkwụ anyị niile ọ bụ ya mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe onye anyị na-akpọ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofufe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka aka si wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụ ikunie ọzọ obodo ekwensu bụ zoo alakwa n'iyi eze ebube dị ngọzi anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọku aha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile e kere eke mana enweghị onye kere nara otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi ma ruo ebi ka a na-arịọ gị ise ise ise you are welcome back to this very program okay anyị agbapụ na ya ọsọ my name again still remain onyebuchi nwashi gburu obi known as the great seer or the seer of the seer mmọnwụ ndị iro onye ji ogwugwu ya kwere udo kuluo obi gị ka anyị focus on on this very program anyị bịara hmm? enwekwana ume nlughapụ There is a woman called Nneka Lolo Akpamụ Chimezie or Lolo Nne Akwụna Chimezie. Ị ma nke na-asụ unu agba tọọchị ahụ ụzọ. Ọ bịara ịbịa abịa confuse unu with with guy guy woman mana o nwe onye na-agwara nwaanyị a na ebughị guy aga Amerịka. Na ị garuo Amerịka o nwere even guy ọbụla i butere wee gaa there i ruo there ị hụ ndị ị hụ ndị otu gị Eh? Now, this particular woman have told us a lot of things which all of them are conflicting. For ndị na-amaha ihe a na-akpọ conflicting statement. Ọ na ọ dị i kwuo ihe tata echi na ihe a dị bad echi aha gị sị na ọ dị good. i kwuo na a sịrị gị na nke a mee nke a echi ahụ ị sị ha na onye a sị gị mee nke a saha gị na ọ bụ nke aha na ọ sị gị mee nke ọzọ it is conflicting statements now anyị abịa gaa lee agara m on Facebook today ị ma kamgbe a m lafere YouTube Facebook unu bụ ebe bụ my home ana m echetakaba imezi Facebook even ime Facebook na-agba m aka ekpe so agaziri m Facebook wee na-ahụ ihe na-etrend na Facebook o wee ghọọ na na ndị mmadụ don compile the woman fuck up put on social media ọya ị ya abịa gbapụrịrị ya ọsọ ka unu hụ ndị na-ege nwaanyị a ntị biko nụ tụkọtanụ ego kpọrọ nwaanyị gaa psychia if after you finish watching her conflicting statement ọya ị ya agbapụ ya ọsọ ọ sị the same woman that is saying Nnamdi should put IPOB organization in order from prison okay ka anyị gaa bido n'isi ka o si bido this thing na isi mbido lọlọ nneka chimezie pụtara gwa anyị publicly that ọ ndị military na-egbusi ndị niile a na-egbu egbu n'ala igbo na ya o meene investigation ị ma mgbe ọ ka-achọ ịrịbata iji maazị nnamdị kanu eri anyị mugu ọ pụtara unu chetara broadcast ọ na-eme na ya o meene investigation na ndị niile a na-egbu egbu n'ala Igbo ihe a na-asị na ọ ndị ESN na IPOB na-egbu na ọ bụ nwee ndị IPOB aka ha nọ n'ime ya na ndị na-egbu ihe a niile a na-egbu egbu n'ala Igbo bụ ndị army wee na-asị na ya ọ baara ndị army dịka ha si egbu aehuku wee na-emebi na-ebibi ndị be anyị na ya ọ baara ndị army mba mgbe ya ọ confrontụrụ ha n'Ọlụ ama m ka ụnụ ka na-echetakwe ụnụ ka na-echeta mgbe ọ kọrọ anyị ụdịrị akụkọ a na-akụ uluodo ahụ ka igere nke tọrọ Biati the same woman mahara u-turn sị na ọ maazị Nnamdi Kanu chịpụtachiri ihe na-egbu ndị niile a na-egbu egbu n'ala Igbo na ọ maazị Nnamdi Kanu họrọ ndị na-egbu ihe niile a na-egbu egbu n'ala Igbo ọ kwa the same person gwara anyị na after her investigation na ya ọ gaa n'Ọlụ gaa everywhere gaa nke a na-aga aga dee nke a na-ede ede wee baa too many office e wee gwa ya na ọ ndị army na-egbu ihe niile a na-egbu egbu n'ala Igbo now ọ bịara farming ndị ha na DOS a na-achọ ka unu tụọ ego in disguise of Eastern Security Network mana ha chọrọ ibido farm anụkwana m ha kọrọ rice ego ya amakwa m ma o nwekwara mgbe e gwuru IPOB wayo kọọ tomato ego niile ahụ onye ma ebe ọ lara ehe that same woman pụtahara nke a nke ikpete maazụ a wee sio na ọ maazị Nnamdi Kanu na-egbu ihe niile a na-egbu egbu the same woman pụtakwara agwana m unu conflicting statement one ọkwa ya That same woman wee gbaba gbapụta. Maazị Nnamdi Kanu cannot lead IPOB from inside prison. Maazị Nnamdi Kanu cannot lead. The DOS bụ nke a bụrụ nke ọzọ they should be able to lead. Na ya ọ gara eh, Sokoto na security nọ there dị too much that eh, Maazị Nnamdi Kanu cannot lead without eh, ndị DSS or ndị prison knowing what Maazị Nnamdi Kanu is saying and therefore ndị DOS should take over. ọ na-arụ ọnụ ya aghọrọ propaganda a na-akụ ya ya aghọrọ ekwe they were taking their propaganda everywhere this same woman was telling you that Maazị Nnamdi Kanu cannot lead from inside prison ọkwa that is the same woman ahụ ahara na ọ na-arụ ọnụ propaganda maazị Nnamdi Kanu put your house in order maazị Nnamdi Kanu wants to destroy IPOB maazị Nnamdi Kanu nke a maazị Nnamdi Kanu nke ọzọ maazị Nnamdi Kanu should put his house in order maazị Nnamdi Kanu should do this maazị Nnamdi Kanu ọkwa that same woman ọkwa ya the person gwara gị na Maazị Nnamdi Kanu cannot lead from inside prison na ya emechaana every investigation wee hụ security nọ na Sokoto the woman told you that there is enough security in Sokoto prison and therefore anything that Maazị Nnamdi Kanu will write or do will come out ị na-ege ntị now ọkwa the same woman o sa ha maazị Nnamdi Kanu ya put house in order amanụ m house nke ọ ọ nke ọ sị na ọman lead from prison ka ọ nke ọ sị na security dị too much ka ọ nke ọ sị na ihe ọbụla maazị Nnamdi Kanu ya ewepụta nke a ya eme na nke ọzọ I I get confused ịma these very people ọ bụrụ na ijide onwe gị aka ị ya aba n'ime confusion ụmụnne m itinye onwe gị na gbagharịa even sometimes ị na-ajụkwa onwe gị ma isi ọ dịkwa gị mma ị na-anụkwa ihe a ndị a na-ekwu ọfụma because they will use jakpụrụja jakpụrụja confuse ogi ilere they will use janja kpụrụja confuse ogi ilere this same woman pụtara social media na-aba na-aba na social media na-asị o maazị Nnamdi Kanu tinye your house in order amanụ m from ebe ọ from Sokoto now unu chetere the time this very woman bidoro sịba o after her investigation na ya ọ chọpụtara na ọ ndị Nigerian government creatiri autopilot that is at the beginning of mgbe ọ chọrọ iyiba ara ịma ara nwere different stages na ọ ndị nigerian government creatiri autopilot and simon ekpa na ha creatiri autopilot and simon ekpa to destroy and destroy ala igbo na and make sure that maazị nnamdi kanu dis- did not come out na ya ọgbaana tọọchị gaa ihe niile a na-aga aga maka nke ọbụla o kwuru ya sị gị na ya ọgbara tọọchị nke ọbụla ya o kwuru ya sị gị na ya ọ gara ihe niile a na-aga aga ọ sị gị that all her findings is that Nigerian government uh, uh, Nigerian government created Simon Ekpa and autopilot to destroy ala Igbo unu na-awụrụ ya aka gbada gbada gbada gbada gbada bịazienụ bịa bịa gerenụ nke tọrọ Biati that same woman sị ahazigo ọ maazị Nnamdi Kanu creatiri autopilot and Maazị Simon Ekpa no longer Nigerian government to to destroy IPOB and make sure that Maazị Nnamdi Kanu did not come out ọkwa ihe ọ gwara anyị that na ya ọ gaana gbaa tọọchị mechaa investigation niile ịma ọ dị good na investigation amaghị m nke bụ investigation adịghị m good na investigation please share this very program and hit the like button. ọ dị good na investigation and ọ gachaa na investigation niile a na-eme eme gbachaa tọọchị niile a na-agba agba wee chọpụta o na ọ ndị mm, Nigerian government creatiri Maazị Simon Ekpa wee create autopilot in order to make sure that Maazị Nnamdi Kanu never come out in order to make sure that they destroy IPOB and Maazị Nnamdi Kanu that same woman na nọ na-agwazi gị na ọ maazị Nnamdi Kanu created autopilot create Simon Ekpa in order to to destroy IPOB na-ajụzi ana m aghọta ọ na a gaghị eme ngwa ngwa kpọrọ nwaanyị a gaba psychiatric ka mgbe ọ gbabara ahịa wọsọ dị na-eme aghọtaghị m mgbe ọbụla ọ na-aconflict onwe ọ gwakwara unu na this 100 men maazị Nnamdi Kanu createri bụ another autopilot to destroy IPOB ọ sị gị na another autopilot to destroy IPOB m wee na-ajụ Maazị Simon Ekpa ndị jere jeje testify ye against Maazị Simon Ekpa in Finland ọ bụ ndị ọ na-asupport Elezi who created who? Ndị gara aga testify ihe against Maazị Simon Ekpa on the side of Nigerian government bụ ndị ọ na-asupport. So you know whom she is and know whom she is supporting. Ndị Nigerian government ụmụnne m. Mana ị hụrụ be it as it may, freedom a ọ ya abịarịrị na mmezu. O irregardless or irrespective of what they do. anyị nọ na anyị nọ na last dọndọkịrịdọ freedom onye ọbụla ebuoro na nke ikpetemazụ a ka nke efuru onye ọbụla nwaanyị a i wonder ndị gechara Redio Biafra pụtaziri na-ege nwaanyị punk ọ Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu okwu nwaanyị punk a na-atabi ọnụ nke di ya nọ na nga na-ekwu nwaanyị punk ji di ya eme ihe nkiri nke ọchị na-ekwu aha okay di ya nọ na nga o ọ chọghị ịchụ di ya nke nọ na nga mana ọ maazị Nnamdi Kanu ka ọ sị- ọ sịkwa anyị na ọ bịara ịchụ ka ọ ya esi apụta and ọ ya apụta ma ndị nke nọ na nga ị nwere strength ịchụ ka maazị pụta na nga and ịchụ di nke gị ka ọ pụta na nga ee ka anyị na-agakwanụ This same woman gwakwara anyị na ya gara Sokoto prison to ask Mazi Nnamdi Kanu which IPOB, which body in IPOB that uh, people should rely on. And Mazi Nnamdi Kanu told her no DOS.

asked him which uh, body in IPOB should people rally around. Ọ gara pụta gwa anyị na Maazị Nnamdi Kanu ihe Maazị Nnamdi Kanu sara ya bụ everybody should listen to DOS but not sack the DOS like Chika Edoziem unu. Uh, Austin Agbanyim unu keke nke na-ara nwunye mmadụ ọkwa na ọgụ ha lụrụ ọnụ ha na ọyị ya nwaanyị kọrọ with married woman ka m nọ wee mara na ọ na-ara nwunye mmadụ ọbụkwa m ọkwa mgbe ha lụrụ ọgụ pụta social media ọ bụghị Chinasa nwa oshi unu ọ Chika Edoziem unu nke na-egbu anụ na-achụ ọra ndị a kamgbe 2022 Maazị Nnamdi Kanu gwara di ya but na brainchild ya bụ DOS na ọ DOS ka ya o were to rally around for the freedom. DOS abụkwa nke Chinasa Nworu ọbụkwa nke Chika Edoziem ọbụkwa nke Austin Agbanyim ọbụkwa nke ndị oshi ndị a chụrụ achụ ọkwa the same woman pụtara sị anyị na ya ọ gara ịga aga ajụ maazị Nnamdi Kanu ndị a ya na-eso ọ sị ya na ọ DOS that is the same person telling us again na DOS maazị Nnamdi Kanu wants to destroy DOS for his uh, personal gain and the IPOB bụ maazị Nnamdi Kanu's personal family business the same woman the same woman ọkwa that same woman gwara anyị na dị ya ole n'anya n'ala Igbo na ọ naanị maazị Nnamdi Kanu kwudoshiri ike bụ the only Igbo man ọ ya e-beat her hand on her chest and say na ọ naanị ya kwudoro ishiri ike na freedom anyị na-achọ na akwaana maazị Nnamdi Kanu n'elu kwaa ya n'ala ọ sị na ya ọ ma betray ọkwa this same woman gwara anyị ihe a anyị ajụkwa ya akọbara anyị ụmụ ihe a niile kọchara anyị that na ọ maazị Nnamdi Kanu na onye Igbo ọbụla nwee obi na maazị Nnamdi Kanu na only maazị Nnamdi Kanu ya enweta freedom ọkwa this same woman pụtaziri na-agwa unu that Maazị Nnamdi Kanu is destroying IPOB for his own freedom to be released. ọkwa onye enu gwara anyị na akwaana ya n'elu kwaa ya n'ala kwechaa ya nkwa ego he refuse this same woman na-ekwuzi na maazị Nnamdi Kanu ji Biafra eme family business and na maazị Nnamdi Kanu gwa ụmụnne ya ka ha si na Biafra wepụ aka because Ejiofor achụrụ achụ anaghịzi enweta ọrụ nobody is calling Ejiofor kamgbe achụrụ Ejiofor mmadụ ole kpọgoro ya for representation icheta Ejiofor eb- obi even Femi Fani-Kayode banụ ọ na-erepresent bụ Femi Fani-Kayode agbatee n'aka ebe ọ nọ American Wonder ọkwa ọ sọ unu na-agba torch gbananụ m torch ị ma ha ọ- ha feel na ọ naanị ha ma agba torch ha ma na torch nke m bu wee bịa bụ ee street light ọ ihe m ji street light ụmụnne m so this young woman pụtara hara so unu ee IPOB is not a family business. You don't have to bring your family business into IPOB. It's not a family business. That is the same woman gahara gaga mee nke that akwụla nke a na-akpọ eh, Maazị Nnamdi Kanu's ex-wife nke unu na-akpọ Uchechi concerning her family matter.

kulu kwenu down ụnụ aṅụna ngwọ ka nkwụ na na nkwụ na-abịa ihe ejiri ya obere obere na-eshi m oru ka onye kulu down tobinye ya azụ am nwashi gburu obi you know the people that packaged this woman and brought her did not also package the propaganda very well that is the reason why they are having conflict of interest in their propaganda

But let me tell you people where they have problem. We the legitimate Biafrans. Anyị akụọna ha ishi anya. Mee ha otivere gị obere anya ahụhụ ụzọ. They are now confused. And I will tell you people, they cannot win. Now the writer of this article, because article niile a m gụrụ, ihe a na-abụ ihe edere ede ka m na-agụ. did not come from me, but this well article, the writer articulated it. Ọ bụkwa nke Atiku Obi or Atikulated Obi. No, no, no, no, no. Maka ndị mere Atikulated Obi na na-agbazi Atiku mgba. Atiku na-agba Obi mgba. But two of them bụ Atikulated Obi. Eh? Not that particular one. The people that articulated this very fact ha nwere ọgụgụ isi i lee ha anya na forehead ha nwere ọgụgụ isi ị pụtara gwa anyị na Nigerian government creatiri Simon Ekpa in order to destroy IPOB movement and make sure that Maazị Nnamdi Kanu is never released. a na-akụrụ gị aka na-ashare your video na-asị o oh, lọlọ ndị akwụla have released o oh, this and that ụnụ ama na ihe a na-eme bụ rob Peter to pay Paul ka a runụọ propaganda against maazị Nnamdi Kanu eh, maazị Simon Ekpa in order to prosecute maazị Nnamdi Kanu but maazị Simon Ekpa always say it is not because of me

it's not a rocket science mụ na gị nwere ọgụgụ isi mụ na gị lụrụ nwanyị if your woman start misbehaving then know that she have sold out when your woman start downgrading herself then know that she have sold out it's not a rocket science It is not a rocket science. It is something everybody gụrụ ọgụgụ isi ya monitor the activities of this woman. Onye ọbụla kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu ka e gbuo ya you will see her she will go to the person's platform and tell you that onye a bụ original nwa Chineke Asari Dokubo ọ gara eh, ọkpọ ntụ n'uru agụ ọ gara kedu ha the entire DOS body and this one ọ na-agacha na ọ ha nwa bụ original ụmụ chineke anyị nwa na onwe anyị na-akpọtụnube maazị nnamdi kanu iyi na-achọbeghị ka e gbuo ya anyị nwa bụ ectoparasite anyị nwa bụ frontal and back lobe ị pụtazi na-ajụ onwe gị where did she stand

but it is well ihe a bụ freedom onye gba ọsọ onye je kata ghara nke o jere eje laa n'isi onye ọbụla gbara ọsọ ọ onye ọbụla rahụrụ ụra n'ije a e buru egbe ị rahụ ụra my brother a ya-eburu egbe gị n'ihi na anaghị ara- anaghị arahụ ụra n'ọrụ a aha m ka bụkwa maazị Onyebuchi Nwashigburuobi the only thing na m na-epreachikwa ebe a nọ bụkwa nothing but the undiluted truth and the reason why m ji agwa ụnụ ihe a bụ Chukwu Okike Abịama is the only one the creator of heaven and earth ọ ya nwa bụ the only one ya reward anyị in all that we do on social media in and out of social media only God Almighty will reward whatever you do and what can you do make sure that all your activities are genuine. Make sure that you say the truth. Make sure that you say the truth and stand on the truth. That's the only thing. ọ bụrụkwa ma ị na-agba onwe gị mgbe ị na-conflict worse with yourself you are lying to yourself